ezi enyi m ekele m anyị abịakwala ọzọ n'ihe onyonyo anyị nke na-eme maka nkọwa ilu Igbo na otu o si metụta ndụ ndị nkorobịa n'izu gara aga ka anyị rutere unu otu ilu okwu nke anyị tụrụ anyị kọwakwara maka ya bụ nke na-asị na ọ na-abụ nwata bute ofu ji ọ sị nna ya onye ọbụla nọrọ onwe anyị metụkwara aka n'ilu okwu ahụ ọfụma iji gosi na ọ bụghị ihe ọma bịara gị tata ọ dịzịa ka ị ga-azụnwu onwe gị dịka onye ntorobịa anyị abịala ọzọ na nke izu a agba nke atọ n'ịkọwa ilu okwu na otu o si metụta ndụ ndị ntorobịa na nke taa aga m emekwa dịka m si eme ịkọpụtara unu ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ ilu okwu anọ a bụ ihe anyị ga-agbalị wee tụlee ka o si metụta ndụ ndị ntorobịa na nke mbụ aga m akọwa ilu okwu na-ekwu na ọ bụrụ na nwata etoghị eto waa ọgọdọ ikuku bịa ọ ga-eburu ya na ọgọdọ ya ofu ilu okwu ka anyị ga-akọwa nwata etoghị eto waa ọgọdọ ikuku bịa o buru ya na ọgọdọ ọzọ m ga-akọwakwa bụ ilu okwu na-asị na nwata na-ata akara na-ata ego ya. nwata na-ata akara na-ata ego ya. nke atọ so n'ihe m ga-akọwa tata bụ nke na-ekwu na ọ na-abụ nwata machuo akọ a gụnye ya n'izuzu ndị okenye ị ga-esikwa n'ilu okwu a mara na ịmachu akọ a gụnyere na nwa ahụ ga-ama otu esi eji ilu okwu ahazi okwu ọ sị nwata machuo akọ a gụnye ya n'izuzu okenye nke m ga-eji kpokobie bụ nke na-agwa ụmụ okorobịa ihe dị ka ịkọ ọnụ nwa obere ọ sị okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa na-asị na ndị bịara ahịa taata ebughi ibu mmadụ ole si n'ụlọ nke ya wee pụta ọ nke a ka anyị ga-eji kpokobie nke taata aga m ebido ma marakwa na ezi enyi unu nwoke maazị Michael Ani ee ma ọ bụ na ọ taata bụ mgbe ị na-abịa jekwa mesara anyị na mgbịrịmgba aka ka i wee na-esonye anyị ka ọ ga-abụ oge ọbụla anyị bata n'ikuku a ga-emekwa ka ị mara n'ihe ekwentị gị maọbụ n'ihe i ji wee na-ahụta m ugbu a nke mbụ sịrị na nwata etoghị eto wa ọgọdọ ikuku bịa o buru ya na ọgọdọ ya ihe ilu okwu a na-egosi bụ na ihe ọbụla nwere oge n'okpuru anyanwụ ọ bụghị sọ ụmụaka o metụtakwara ndị okenye o nwere ihe ị ga-emebe ọ dịsị ha ka i- i- i- i- i- itorubeghị ị ga-ama na itorubeghị ime ihe ahụ nwata etoghị eto wa ọgọdọ bụ nke na-ekwu na ihe ọbụla nwere oge n'okpuru anyanwụ iji maatụ ọ bụ dịka na ị fụ nwata ka na-aga akwụkwọ na-agụ na nke ndị sekọndịrị sekọndịrị ndị obere ya ndị junior classes ị fụ ya ị na-agafe n'ụzọ otu ụbọchị fụ ebe otu kwụ na ebe a na-aṅụ mmanya buru karama mmanya na-aṅụ ọ ya bụ na o torubeghị e nebe ya anya na omenala onye ahụ etorubeghị ịṅụ otu karama ya bụziri n'ama ma ị fụ ebe ọ na-eme ụdị ihe dị otu a hmm, ihe so karama ọ ṅụrụ bịa ọ ga-atụfu ya dịka ahịhịa maka na karama baa ya isi o bidozie megheribe ọ ya bụ na ikuku ya na karama na-eso bịa o bukọrọ ha abụọ a na-eru ogo ime ihe ọbụla ọ bụghị nọkọta nne gị na nna gị nọrọ n'obi na-atụ aro otu a ga-esi dịrị gị mma gị nwa bụ nwa okorobịa ma ọ bụ nwa bụ nwa agbọghọbịa i si n'etiti ha tiwara ụzọ kpọrọ nwa okorobịa banye n'ụlọ gị na ya na-akpa nkata a na-etoru etoru nwoke na-etoru ịkpọrọ nwaanyị na-akpa nkata n'ihu nne na nna ya ọ bụghị obere nwa nọkata ọ na-akpa nkata na-ekwesịghị ekwesị nne na nna ya agbachi nkịtị ma o rubeghị oge ma ọ bụ gị nwa bụ onye a na-azụ ị na-achọkwa onye ị ga na-azụ mana i rubeghị ogo ya ya bụ ikuku ahụ na-eso ihe anyị na-eme oge ọ ga-abịa ọ ga-adọkpụrụ gị fesasịa gị dịka ahịhịa dị n'ọhịa nwata etoghị eto wa ọgọdọ ikuku bịa ọ ga-eburu ya na ọgọdọ ya ihe ị na-ezughị ime uche pụọ ebe ahụ maka na ị gaghị ebunwu ihe na ya so nke abụọ bụ nke na-asị na nwata na-ata akara na-ata ego ndị ọma ndị igbo ndị m ji eme ọnụ unu maara na onweghị onye ego na-ada amasị nweghị onye akara na-ada amasị dịka obere nwa akara bụ ihe na-asọ ezigbo ụsọ ọ na-asọ ezigbo ụsọ mana anya nwatakịrị dị ebe ahụ ya marakwa na ọ ga-efu ya ihe ya oge ọbụla nwata chọrọ na ya ga-ata akara o si na ego si na akpa ya wepụta ego taa akara ahụ i nee ya anya ọ ga-emekwa chọba ego ahụ ya ka ilu okwu a ji na-agwa ya marakwa na oge ọbụla ị na-ata akara na ọkwa ego gị ka eji azụta ya na akara anaghị abịa n'efu ọ na-ekwukwe na anyị bụ ndị na-agba mbọ mbọ a na-agba nwere ihe ya na ya na-eso ilu a niile anyị na-akọwa eri oge bụ ilu ndụmọdụ wee nye ndị ntorobịa maọbụ onye igbo ọbụla ilu ndụmọdụ ka ọ bụ na ọ bụghị ihe na-eme ka mmadụ gbafusie na ihe ga-eme gị ị mara na ihe ọbụla ị na-eme nwere uru na ọghọm oge ị na-ata akara ọkwa uru ka ọ bụ ọghọm dị na ya bụ na ego bụ na ọ bụ na ego dịbu kọbọ anọ mana ị taa akara kọbọ na ego ga-afọzi kọbọ atọ ọ ga na-agbatu ka ị marakwa ya hapụ ịsị na ọ dị ka o nwere ihe mere maka na akara ahụ oge agụụ akara ahụ ga-anami ị chọbakwa ego gị ọzọ nwata na-ata akara na-ata ego ya oge ọbụla ị na-eri ihe na-amasị gị marakwa na o nwere ihe ọ ga-efu gị n'ahụ nke atọ bụ nke na-ekwu na ọ na-abụ nwata machuo akọ agụnye ya n'izuzu ndị okenye ma ana m agwa gị eziokwu na onweghị ka nwata ga-esi machuo akọ ma ọ bụghị nwa maara akpaala okwu nwa m- nwa maara omenala nwa maara ilu okwu o nwere okwu a ga na-ekwu n'ezinụlọ o nwere ụdị okwu nwata ahụ nwatakịrị ga na-atinye dịka nwa ntorobịa ma nwa agbọghọbịa ọ bụzia na o nwere otu esi kwuo okwu dị aṅaa nne ya maọbụ nna ya ga-asị ya bịa soro m gaa izu ụmụnna ọ kachasị n'ebe ụmụ nwoke nọ o nwere ihe a ga na-ekwu nne ya asị ya bịa ya na ya na-akpakọzi aro ihe mere ka obodo dị mma ihe mere ka ezinụlọ gaa n'ihu maka na echiche nwa ahụ zuru oke ọ maara ka esi atinye okwu izuzu ndị nka bụkwa na ezuo n'obodo kpara akpọọ gị n'oge ahụ nna gị chọrọ ihe ga-eme ka ezinụlọ ya na-aga n'ihu wee kpọọ gị ihe a gụnyere gị n'izuzu ndị nka ọ ga-egosi na echiche gị aghọghara echiche mmadụ ị na ha eme ka onye chọrọ ịbara onwe ya uru ya nwata machuo akọ agụnye ya n'izuzu ndị okenye bụ ihe na-egosi na nwa ahụ aghọghara mmadụ o merela ka a ga-asị na ọ chọrọ ịbara onwe ya uru gị onye na-ege ntị o nwegokwa ụbọchị a na-atụ eruro ihe ọma sị ka a kpọọ gị ọ bụrụ na ada akpọ gị jụkwa onwe gị ajụjụ ma ọ bụ na a na-akpọ gị marakwa na ọ bụ amara chineke na ọ bụghị na amamihe ruru ya kama na chineke chọrọ iji wee rụọ ọrụ kwekwa ka o- ọrụ ahụ pụta ihe na ndụ ndị nke gị nke anọ bụ nke na-atọ amụ nke anọ a na-agosi ndị ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ndị ntorobịa anyị na ị sị na nke mmadụ mere adịghị na ọ pụghị na ọ- na o zughị oke one ka ị mere ọ ilu a na-asị na gị nwa okorobịa ma ọ nwa agbọghọbịa na-asị na ndị bịara ahịa taata pere mpe mmadụ one bụ ndị si n'ezinụlọ gị wee pụta ị nweela ezinụlọ ihe a ka ị ga-ajụ onwe gị na ihe e mere taata adịrọ mma mmadụ one bụ ihe si n'ezinụlọ kedu ka i si mee nwane ịhụ na ihe e mere dị mma ọ bụ na ndị bịara ahịa pere mpe ị ga-amazi ụmụ gị one bịara ebe ahụ ọ bụ na o nweghị ụmụ gị bịara ebe a keekwa ihe i ji asị na ha pere mpe ndị nke ha bịara abịa ị ga-etokwanụ ha ịkọwa ya ọfụma bụ na ihe ọbụla a na-eme akajọzina nke mmadụ mere mana ị nweghị ohere ime ma ncha asịna na nke mmadụ mere adịrọ mma ebe gị onwe gị na-enweghị nke ị mere ị na-agụ ndị nọ n'ahịa ọnụ mana enwetabeghị nwa o nweghị onye si n'ezinụlọ gị pụta ị sị na ndị bịara pere mpe ya bụ atazina mmadụ ụta na ọ nwa oke n'ihe ọbụla kama gbaa onye ahụ ume ma ọ bụ gị nwa tụtakwara ya aro ihe a ga-eme ka ọ na-akawanye mma ana m ekele gị ị ma na ihe anyị na-eme bụ ihe gbasara ilu Igbo anyị ga-abanyekwa n'izu ọzọ ibido mebezie ilu Igbo maka di na nwunye tupu m apụọ n'ikuku ana m ekene gị gị onye ọma na-ege ntị na-asị gị na nke taata mara mma mana chineke kwado nke anyị ga-enye unu n'izu ọzọ ga-abụ enenebe eje ọrụ maka na anyị abanye n'ihe ji ụwa kịta bụ emume gbasara di na nwunye asị m ya mara unu mma o chukwu okike abịama onye nyere ndị igbo ihe gbasara nna nna anyị ihe gbasara ilu igbo ọ ga na-agọzi anyị ma kwekwenụ ka anyị si na mmụta ihe igbo anụnwa wee were ya mere ihe ka o wee dịara anyị na mma ekele m gị ọzọ ndewonu